Wawa zimfumu, Wawa zimfumu, lero ndabwera kuzayankha mafunso. Anthu ena ake amapereka mafunso. Ndinanena kuti, Azimayi chonde khalani osamala. Osadalira apolisi. Ku Malawi polisi kulibeko. Ndiye anthu ena ake amafunsa, Kodi mmafuna apolisiwo azikutetezani ku marumu? Choyamba ndi ichi, ndakumvani funso lanu ndiye ndikufuna ndikuyankheni. Tipite ku military. Asilikali a dziko la Malawi samagona 24 hours. Amakhala ali ku border. Amakhala ali mnkhalango. kupanga patrolling ndi cholinga choti iweyo ndine tigone mwamtendere, imeneyo ndi ntchito yawo, samakhala mmaofesi, samagona ku ma base kwawo sagona, awa akubwera shift ya masana ena akupita shift ya madzulo ndi zimene amapanga chaka chonse mpaka adzafe, ntchito yawo ndi imeneyo. Choyamba, kodi ndi anthu angati amene amwalira? Mr Lupia sanafere ku room, Beatrice sanafere ku room, Mr Lupia. pamodzi ndi azinzawo ankachoka ku Lilongwe amapita ku Blantyre. Anaphedwera mu Dedza. Anthu akubawo anayenda ndi mfuti. Sadakumane ndi apolisi. Udali usiku. Pamene maiko ena ake ukamayenda usiku sungathe mtunda onsewu osakumana ndi apolisi. Pamene ntchito yawo yoyamba ya polisi ndikupanga patrolling aziyenda m'mudzi ndi galimoto yawo ndipo ndalama zimenezi amapereka chaka chonse chaka chinachilichonse nyumba ya malamulo imapanga release 79 billion malawi kwacha imapita ku polisi ndalama zimenezi mkati mwakemo muli za magalimoto muli zopangira maintenance magalimoto mabuilding a polisi komanso za mafuta, magesi ndipo ndalamazi zikachepa angathe kupempha zinanso and wopempha wake ndi Mr Richard Chikoko, IGP, Inspector General of Police. Apolisi amakhala kumafesi kwawo, amapita kumalo koti angomva zinthu zija, wakuti akumenyedwako abwera kudzaleretsa, wakuti waphedwako apita, afuna kuotcha munthu apita. Apolisi sanagwireko munthu afuna kukaba, sanagwireko munthu okupha apita kokapha munthu sizidachitikepo. Akanena ntchito ya polisi sikumpeza munthu atafa ndikuyamba kufufuza ndikumgwira okuphayo, imeneyi sintchito ya polisi. Uteteza chakufa? Akuyenera akutetezeni muli moyo Chitsanzo, M'mudzi timaika a Inkatha usiku. A Inkatha aja akakumana ndi munthu amam'funsa upita kuti? Amapanga sechi. Akam'peza n'chikwanje amam'menya. Ndiye anthu amasiya kuyenda usiku ndi zida. Umbanda umachepa. Apolisinso amayenera azipanga chimodzimodzi. Aziyenda m'mudzi. Akaona munthu akuyenda mosakhala bwino amuimitse. Utani? Chimodzimodzi ku Joni. Mupite ku Joni, simungamayende anthu atatu pamsewu chonchi. kukumana ndi vani ya polisi nikudutsani amakuimisani mupita kuti mupanga chani chifukwa amaziwa zakuti pamene pali anthu atatu pali china chake chimene chuchitika sunganyamule chikwama nkumayenda mumsewu akuimisa upita kuti tipange sechi wapolisi wa ku malawi sangapange zimenezo ku malawi kuli magangi ana akuyenda ndi zikwanje machete kumatemana zonsezi chifukwa choti polisi ikukanika kugwira ntchito yake amene azipanga patrolling ndipo ndalama zimenezi za patrolling izi zogula mafuta zogula magalimoto mumapereka ndinuyo ndipo chaka china chilichonse mumapereka 79 billion koma zonsezi zikukanika kuchitika anthu akuphedwa daily chifukwa chakuti chitetezo chikusowa chisanzo ineyo ndikhale ndi mpeni ndifuna ndikamuphe munthu wina kwake uko munjira ndikupita ndikumana ndi wapolisi andigwira upita kuti apezeka ndi mpeni chilokosi ndikakhala zaka zingapo ndiwopa sindingayendenso ndi mpeni chifukwa anthu okuphawo sadakumane ndi wapolisi apita kokapha munthu nde akapha munthu uja amapanga clear ma evidence ndiye zimakhala zovuta kuwapeza ena amawapeza ngati tinena kuti apolisi akanika kugwira ntchito yawo akuphedwa ana ambiri si Charity yekha Charity ndi m'modzi mwa anthu ophedwawo ndiponso ambiri akhala akuphedwa nde chonde akuluakulu ingokhala osamala chisanzo mu chaka cha 20, 2017 pa 16 October Chikondi ndi Rich anaphedwa osalakwa bambo ake a Chikondi anaphedwa osalakwa koma anaphedwa chifukwa cha zinthu zoti iwowo munalibemo. Ngati simuidziwa nkhani imeneyi ndiloleni ndikufotokozereni. Fine sindimaiwala. Panali pa 16 October 2017 pamene Chikondi ndi Richie anamwalira mophatikizana ndi bambo ake a Chikondi. Anaotchedwa ngati nkhuku. Adafa imfa yopweteka kwambiri koma chifukwa cha zinthu zoti sizikuwakhuza. Koma trust me guys, inakakhala zoti police ya ku Malawi inkapanga patrolling, bwezi anthu amene atapulumuka. Chifukwa ndeu inabuka kuyambira cha ma 9 mpaka na 11. Apolisi anabwera cha ma 12. Anthu ataphedwa, anthu ataotchedwa, polisi inabwera mochedwa. Rich ndi Chikondi anali pa chibwenzi. Kenako Rich ankafuna kukwatira Chikondi. Chikondi anauza bambo ake. Bambo ake ndi mayi ake ananena kuti, uziwa chani, timtenge Rich akaonekere kumuzi. Anamtenga Rich. Rich ndi mnyamata amene ankachokera ku Burundi. Sankatha kuyankhula Chichewa. Kwa anthu ambiri amene mumakhala cha ku Likuni komanso Area 3 mukumudziwa Rich. Rich anali mnyamata osangalala kwambiri. Amakonda kucheza. Nde atafika ku Mulanje, kunali zakuti mudzi wawo ndi mudzi wachiwiri. Nde apapa udutse mudzi oyamba kenako upite ku mudzi wachiwiriko. Nde mudzi oyambawo mphekesera inatchuka yakuti kuli anamapopa anthu apopa magazi izi ndi izi ndi zimene zinkaveka nde akuyenda chikondi Richie pamodzi ndi bambo ake anakumana ndi anthu ammudzi anayamba kuwadabwa anthu aja sinanga anthu aja ndachilendo atenga ma bag izi ndi izi akudutsa anayamba kuwafunsa mupita kuti ndala ya Chikondi inanena zakuti tikupita kumudzi wathu wachiwiriwo Chikondinso sankakudziwa linali tsiku loyamba anangovomereza zimene anakamba bambo ake tipita kumudzi wachiwiriko anati nanga uyu ndi ndani anafunsanso Rich kodi ndiwe ndani dzina lako ndiwe ndani ndiye Rich sankayankha bwinobwino sinanga ndi munthu oti Chichewa sachimva ndi waku Burundi zotsatira zake anthu aja anayamba kummenya Rich kummenya Rich anammenya Chikondi Chikondi bambo ake a Chikondi ndiye Chikondi anapeza mpata wothawako koma anthu aja anamthamangirabe kumammenya kumammenya mitengo izi ndi izi Richnso anampanikiza Rich ankayesetsa kuidoja sinanga naye munthu wa boxing pu pu pu kumenyana izi ndi izi zotsatira zake anthu aja anamugonjetsa koma chimene chinapangitsa zonsezi inali botolo Rich anali mnyamata okonda jimu komanso amakonda kuyendetsa njinga za sports nde akakwera njinga chonchija amakhala ndi botolo botololo amaliika kumbuyo talalika apa ndiye paipi imachoka ku botolo kuja kupita kukamwa n'kumamwa madzi ndi zimene amapanga nde anthu am'mudzi aja ataona mabotolo ngati amenewa ndi mapaipi ankaona kuti uyu ndi namapopa anayamba kummenya Rich anammenya ye mpaka anamgonjetsa ndi kumuotcha dadi ake a Chikondi anayimenya ye mpaka nakuyiotcha Chikondinso anathawira kwa mfumu anaphwanya nyumba ya mfumu kumtenga Chikondi kummenya ndikumuotcha onse anthu atatu anamwalira polisi imabwera cha ma 12 zinthu zitatha kale ndikhulupirira ine akuluakulu inakakhala kuti polisi inkapanga patrolling bwezi itapeza ana Chikondi akumenyedwa anakali moyo koma chifukwa kuti polisi inali kutali anapita kumalo kuja zitatha anthu ataotchedwa kale zinthu zoti zinayambika cha ma 9 mpakana 11 iwo anabwera cha ma 12 atafa kale Chikondi Rich atamwalira nde anthu ambiri akhala akuphedwa chifukwa polisi ikukanika kugwira ntchito yake nde akuluakulu chonde tikukhala mosamala osadalira polisi polisi ndi dzina lokha magalimoto amene akuyendera nthawi ya Bakili kaya Bingu kaya ndani kalekale koma ndrama amapereka chaka china chilichonse bajeti imalowa yokhudza magalimoto upite pa police upeza galimoto imodzi palibe magalimoto atatu o awiri ndi imodzi yokha yakalekalenso yopanda ma break ili kumeneko ndalama zonsezi phu adyera nde vuto ndi apolisi koma apolisiwo si vuto vuto ndi akulu apolisiwo akukanika kugwira ntchito yawo